Chuaigh an long eachtrannach i spás cosúil le bláth criostail. Ba é Stellar Dawn an t-ainm a bhí air, agus bhí sé ina theach do thrí chréatúr an-difriúil. Bhí siad ag faire ar an Domhan le míonna anuas anois, ag déanamh staidéir ar an bpláinéad gorm agus ar na foirmeacha beatha aisteacha go léir a bhí ina gcónaí air. Sheas Zephetal ag an bpríomhscáileán féachana, a chraiceann criostail ag glacadh an tsolais ó réaltaí i bhfad i gcéin. Bhí sé ard agus tanaí le lámha a d'fhéadfadh lúbadh ar bhealaí a chuirfeadh mothú tinn ar dhaoine. Bhí a mhuintir, na Kelvani, ar eolas ar fud na cruinne as a bheith cliste agus cúramach. Níor rith siad riamh isteach in aon rud gan smaoineamh ar dtúis. Tá na léamha fós aisteach, a dúirt Vix óna stáisiún. Bhí cuma feithid mhór uirthi, le ceithre lámh agus súile móra dubha nach raibh ag cromadh riamh.

Bhí sé gearr agus cruinn le craiceann glas a bhí fliuch i gcónaí. Bhí a mhuintir ina gcónaí in uisce an chuid is mó den am, ach chaith sé suit speisialta a choinnigh fliuch é agus é ag obair ar an long. B'fhéidir go gcaithfimid féachaint orthu níos dlúite, a dúirt sé. Ón mbun sin, Ní ón mbarr seo. Chas Zefal ón scáileán. Ar feadh na míonna bhí siad ag glacadh pictiúr agus ag taifeadadh fuaimeanna ón domhan. Bhí siad tar éis foghlaim faoi ghluaisteáin agus cathracha, faoi fheirmeacha agus foraoisí. Bhí siad tar éis féachaint ar dhaoine ag obair. agus ag imirt agus ag troid. Ach bhí rud éigin faoi na créatúir seo ag cur isteach air. Féach orthu, a dúirt Zephetal, ag pointeáil ag an scáileán. Thaispeáin sé sráid gnóthach i gcathair dhaonna. Bhí daoine ag siúl siar agus amach ag déanamh a ngnó laethúil. Níl greamanna acu, níl fiacla gearra acu. Níl craiceann tiubh ná sliogáin láidre acu. Ní féidir leo eitilt. Ní féidir leo análú faoi uisce ar feadh i bhfad. Agus níl siad an-tapa. Tá siad lag, aontaobhaics. Bog agus mall. Conas a ghlac siad smacht ar an bpláinéad ar fad? Ba é seo an cheist a bhí ag cur isteach ar na triúr eachtrannach le seachtainí. Bhí gach domhan eile a rinne siad staidéar déanta acu ciall. Bhí na créatúir láidre i gceannas. Ghlac na cinn tapa na cinn mall. Rinne na cinn chliste uirlisí a thógáil suas chun a bheith beag. Ach bhí an domhan difriúil. Ar fhormhór na pláinéad bhí na rialóirí soiléir. Ba iad na cinn is mó, is láidre, nó is contúirtí. Bhí greimeanna gearra acu, nó greimeanna nimhiúla, nó armúr tiubh. Ach ní raibh aon cheann de na rudaí seo ag na daoine. Bhí siad díreach gnáth, meánmhéide, meánláidir. meántapa. Ach ar bhealach bhí cathracha tógtha acu a chlúdaigh ilchríocha agus meaisíní a d'fhéadfadh eitilt go dtí domhan eile. B'fhéidir go n-úsáideann siad uirlisí, a mhol Glemm. Chonaiceamar a gcuid airm. Sea ach mar sin freisin go leor speiceas, a d'fhreagair Zell. Ní mhíníonn uirlisí gach rud. Tá rud éigin eile ann, rud éigin atá ag teip orainn. Bhuail ríomhaire an longa go bog. Bhí sonraí nua ag teacht isteach ó na braiteoirí a bhí curtha acu timpeall an domhain. Tá beirt dhaoine sa réigiún foraise Mheirice Theas, a dúirt Zappel, ag féachaint ar na huimhreacha agus na comhordanáidí ar a scáileán. Tá siad ann le roinnt laethanta ag déanamh staidéir ar phlandaí agus ainmhithe. Tá siad i bhfad ó aon chathair nó baile. Chas súile móra Brix i dtreo é. foirfe, d'fhéadfaimis staidéar a dhéanamh orthu gan daoine eile timpeall chun cur isteach orthu. Bheadh sé ina thástáil mhaith, a dúirt Glemm. Féach conas a iompraíonn siad nuair a bhíonn siad ina n-aonar sa nádúr. B'fhéidir go dtuigfimid níos fearr iad. Smaoinigh Zapl ar seo. Bhí rialacha dian ag an Chomhairle Réaltrach maidir le staidéar a dhéanamh ar speicis primitíbheacha. D'fhéadfadh siad féachaint ó i bhfad. Ach ní féadfadh siad cur isteach nó teagmháil a dhéanamh. Mar sin féin, d'fhéadfadh siad dul níos gaire dá mbeadh siad cúramach. D'fhéadfaimis a gcuid gléasanna cumarsáide a dhíchumasú, a dúirt sé go mall. Déan é a bheith cosúil le teip trealamh. Ansin bheadh siad fíor-aonrúchán ag gníomhú go nádúrta. Tá sin ceadaithe faoi Phrótacal Tayad 7, a dúirt Mhic ag seiceáil an leabhar rialacha ar a scáileán. Chomh fada agus nach ndéanaimid dochar dóibh nó nach nochtann muid féin, bhí an plean simplí. Bhainfidís úsáid as córais a longa chun raidiónna agus fóin na ndaoine a bhriseadh go ciúin. Ansin, rachaidís níos gaire, agus féachfaidís ar conas a iompródh na créatúir aisteacha seo nuair a bhí siad ina n-aonar sa fiáin. B'fhéidir go dtuigfidís faoi dheireadh cad a rinne daoine chomh speisialta. Thug Z. Llel an t-ordú. Shroich bíomaí dofheicthe síos ón tús réaltrach i dtreo na foraoise glasa ar an domhan. I soicindí, stop gach gléas leictreonach laistigh de chúig mhíle ón mbeirt dhaoine ag obair. Tá sé déanta, a thuairiscigh Briggs. Tá siad anois gearrtha amach óna sibhialtacht. Go maith, a dúirt Jill, tóg síos sinn chuig an atmaisféar uachtarach. Ba mhaith liom gach rud a dhéanann siad a fheiceáil. Ghlac an long go ciúin trí spás, ag dul níos gaire don domhan. D'athraigh a shúil dath chun an spéir a mheaitseáil. rud a fhágann go raibh sé dofheicthe do shúile an duine. Go luath bhí siad ag snámh go hard os cionn an chanóip foraoise tiubh. Dhírigh a gcuid braiteoirí ar dhá fhigiúr bheaga i bhfad thíos. Bhí an Dr Katie Bell ag glúine in aice le sruth, ag líonadh buidéil le huisce. Bhí sí óg, le gruaig dhonn ceangailte ar ais, agus éadaí deartha le haghaidh obair foraise. In aice léi bhí Jake Murphy ag cur a champa ar bun don oíche. Bhí sé níos sine agus níos mó le lámha láidre agus an cineál aghaidh a léirigh go raibh an chuid is mó dá shaol caite aige lasmuigh. Féach orthu, a whisper Gilles, chomh beag, chomh leochaileach. D'fhéadfadh aon fhia fiáin díreach iad a mharú i soicindí. Tá an t-am freagartha mall, a thug Brix faoi deara, ag féachaint ar na sonraí ó na scanairí. Tá a neart teoranta. Níl aon airm nádúrtha acu ar chor ar bith, agus fós féin tá a speiceas i gceannas ar phláinéad iomlán, a dúirt Glúm le hiontas. Chuaigh na triúr eachtrannach síos chun féachaint agus fanacht. Ní raibh aon smaoineamh acu go raibh a misean breathnóireachta simplí ar tí rud éigin a thaispeáint dóibh a athródh gach rud a cheap siad a bhí ar eolas acu faoi dhaoine. Go domhain san fhoraois thíos, bhí rud éigin ársa agus ocras ag tosú ag corraí. Tarraingthe ag na comharthaí fuinnimh aisteacha óna long, bhí an stáitse socraithe le haghaidh fionnachtain a chroithfeadh bunsraitheanna eolaíocht réaltrach. Dhúisigh Katie Bell chun ciúnais. Ba é sin an chéad rud a bhraith mícheart. Ní raibh an foraois riamh ciúin. Ba chóir go mbeadh éin ag glaoch, feithidí ag buzzáil, agus moncaí ag comhrá sna crainn. Ina ionad sin, ní raibh aon rud ach fuaim a hanálaithe féin. Shuigh sí suas ina mála codlata agus d'fhéach sí timpeall ar a gcampa beag. Bhí Jake dúiseacht cheana féin ag géarú ag fuinseoga fuara an tine an oíche roimhe sin. Bhí a aghaidh dáiríre agus bhí a shúile ag bogadh ó chrann go crann mar go raibh sé ag lorg rud éigin. Cathain a tháinig sé chomh ciúin sin? a d'fhiafraigh Katie ag coinneáil a guth íseal gan fios cén fáth. Thart ar uair an chloig ó sin, a d'fhreagair Jake. Stop gach rud ag déanamh pairn go tobann. Chroch Katie a raidió chun glaoch ar a campa bunáite, ach bhí an gléas marbh. Rinne sí iarracht ar a guthán satailíte seo chugainn, ach ní chasfadh sé ar siúl ach an oiread. fiú nach raibh a haonad GPS ag taispeáint ach scáileán bán. Tá mo threalamh go léir briste, a dúirt sí, ag mothú an chéad eagla imní. Chlaon Jake. Mise freisin. caithfidh go bhfuil cineal éigin de stoirm leictreach nó lasair gréine ann. Tarlaíonn na rudaí seo i gceantair iargúlta. Ach ní raibh Jake ag creidiúint sin i ndáiríre. Bhí cúig bliana déag caite aige ag obair in áiteanna fiáine agus ní fhaca sé riamh gach píosa trealaimh leictreonaigh ag teip ag an am céanna. Bhí rud éigin eile ar siúl. Go hard os a gcionn bhí na triúr eachtrannach ag faire óna long dofheicthe. Bhí Zapol sceitimíní leis an méid a bhí á fheiceáil aige. Bhí na daoine ag taispeáint comharthaí struis, ach ní raibh siad ag dul i bpá mar a dhéanadh an chuid is mó de speicis nuair a bhí siad gearrtha amach óna teicneolaíocht. Suimiúil, a dúirt sé, ag déanamh nótaí ar a tablet. Oiriúnaíonn siad go tapa le teip trealaimh. Éiríonn an chuid is mó de speicis shibhialta gan chabhair gan a gcuid meaisíní. Tá an fear ag taispeáint iompraíochtaí fiaigh a thug Vix faoi deara, Féach ar an gcaoi a mbogann sé a cheann agus a chromann sé an t-aer. Ardaithe primitive, aontaigh Glorm. B'fhéidir nach bhfuil daoine chomh fada óna n-am atá caite ainmhí agus a cheapamar. Chuir Katie a cuid trealaimh isteach agus Jake ag déanamh staidéir ar a gcuid leabhar. Bhí siad ag leanúint rianta ainmhí le trí lá, ag iarraidh grúpa mochaithe a aimsiú a bhí ag gníomhú go haisteach. Bhí na mochaithe ag bogadh sa treo céanna, níos doimhne isteach i gcodanna den fhoraois nár tháinig aon duine isteach riamh. Ba chóir dúinn filleadh, a dúirt Katie. ach ní raibh sí ag fuaimeáil mar go raibh sí ag ciallú é i ndáiríre. Bhí sí ina heolaí agus bhí an rún aisteach iompar ainimhe ró-shuimiúil le tabhairt suas. Níl muid ach dhá lá ón limistéar sprice, a dúirt Jake ag filleadh an léir. Agus ní féidir linn glaoch ar phiocadh suas

Ach agus iad ag siúl níos doimhne isteach sa fhoraois, thosaigh an bheirt acu ag tabhairt faoi deara go raibh rud éigin an-mhícheart. Bhí na crainn níos mó anseo, níos sine agus níos dorcha. Bhí roinnt acu ina speiceas nár chonaic Katie riamh roimhe. le coirt a bhí cosúil le dubh beagnach agus duilleoga a bhí cosúil le solas a chlochadh seachas é a léiriú. Bhí an t-aer níos troime agus bhí boladh cosúil le seanuamhanna agus talamh domhain ann. Níl sé seo ag teacht le haon cheann dár léir! a dúirt Katie, ag féachaint timpeall le imní ag fás. Stop Jake ag siúl agus ardú a lámh le haghaidh ciúnais. Bhí sé ag éisteacht le rud éigin, nó b'fhéidir ag éisteacht le rud éigin nár chóir a bheith ann, ach nach raibh. Os a gcionn,

Creachadóir Aicme 5, b'fhéidir níos mó? Tá sé díomhaoin ach is cosúil go bhfuil ár n-aschur fuinnimh longa tar éis é a mhúscailt. Chas craiceann fliuch Glom go dath níos dorcha glas, rud a chiallaigh go raibh sé buartha. Ar cheart dúinn an long a bhogadh ar shiúl? ne, agus tá an baineannach fós ag glacadh nótaí, a dúirt Gleann le hiontas. Fiú amháin i mbaol, leanann sí ar aghaidh lena hobair eolaíoch. Nuair a thosaigh an ghrian ag dul faoi, ag péinteáil an jungle i scáthanna domhain, Rinne Jake agus Katie campáil i limistéar beag glan. Thóg siad a tine níos mó ná mar is gnách, agus choinnigh siad a gcúl i gcoinne foirmiú carraige mór. Fuair Jake amach go raibh brainse tiubh maith a d'fhéadfadh a bheith ina chlub, agus bhí scian Katie, ré. Ní raibh fhios acu cad a bhí ag seilg orthu, ach d'fhéadfadh siad é a mhothú amuigh sa dorchadas, ag faire agus ag fanacht. Bhí an Shadom ag fáil bháis ag staidéar na creiche nua aisteach seo, sula ndearna sé a a ghluaiseacht. Bhí an stáitse socraithe le haghaidh coinbhleacht a athródh gach rud a cheap na heachtrannaigh a bhí ar eolas acu faoi dhaoine boga laga an Domhain. Bhí an tine ag scoilteadh agus ag poppáil sa dorchadas. Chuir Jake brainse eile isteach sna lasracha, ag coinneáil an solas geal timpeall ar a gcamp beag. Bhí Katie ina suí os a chomhair, a láithe mhach ina lap, ach bhí a súile ag bogadh i gcónaí chuig an jungle dú lasmuigh den solas tine. Tá rud éigin amuigh ansin. a whispered sí. Chlaon Jake. Bhí sé ag mothú go raibh sé ag faire le huair an chloig anuas. Bhí sé cosúil le itching idir a lanna ghualann an cineál mothúcháin a chuir ainmhithe fiáine néarógach. Mhúin a sheanathair dó muinín a chur sa mhothú sin mar go raibh sé tar éis daoine a choinneáil beo ar feadh na mílte bliain. Mór, a dúirt sé go ciúin. Agus cliste. Tá sé ag leanúint orainn ó tráthnóna, ach tá sé ag fanacht síos an ghaoth, mar sin ní féidir linn é a bholadh. Os a gcionn, bhí na triúr eachtrannach ag leanúint ar aghaidh ag a scáileán féachana. Bhí an Shadom ag déanamh a ghluaiseacht ar deireadh, ag sleamhnú tríd an jungle cosúil le dorchadas leachtach. Léirigh a gcuid braiteoirí go raibh an créatúr ollmhór, trí huaire meáchan an dá dhuine le chéile. Ba chóir go mbeadh sé seo thart go tapa, a dúirt Zaftal, ag ullmhú chun taifeadadh a dhéanamh ar an méid a raibh súil aige a bheith ina insint tipiciúil creiche. Níl aon áit le rith ag na daoine. Féach ar a gcuid léamha strús, a chliceáil Rick go corraitheach. Tá a rátaí croí ardaithe, ach ní go leibhéal scaoll. Bheadh an chuid is mó de speicis ag béic anois. Gleid na comharthaí teasa ar a scáileán. Tá teocht choirp an fhir ag ardú. Cineál éigin freagairt bitheolaíoch ar bhagairt. Chuaigh an béal scáth níos gaire. Bhí sé ag staidéar na créatúir aisteach seo ar feadh uaireanta, ag iarraidh a thuiscint cad a bhí iontu. Ní raibh siad ag boladh cosúil le haon chreiche a chuimhnigh sé. ní raibh siad ag gluaiseacht cosúil le creiche ach an oiread. Rith an chuid is mó díobh a bhí ar tí a n-ithe i gciorcail nó reo le eagla. Ach bhí an bheirt seo ina suí go ciúin ag an tine, aireach, ach ní scanraithe. Chuala Jack an fhuaim ar dtús, scríobadh bog cosúil le crúba ar choirt. D'fhéach sé suas ar na crainn timpeall ar an gcampa agus ní fhaca sé rud ar bhith. Ach tháinig an fhuaim arís ó threo eile. Tá sé ag timpeallú orainn, a dúirt sé le Katie. Cad é? a d'fhiafraigh sí, ag dúnadh a nótabuc agus á sleamhnú isteach ina mála. Níl a fhios agam, rud éigin nach bhfuil ann. Chinn an Shadow Maw go raibh go leor foghlamtha aige. Lig sé amach grumbling íseal a bhí cosúil le teacht ón talamh féin. Bhí an fhuaim chomh domhain sin go ndearna sé cnámha an duine a chreathadh. Ghlac Katie lámh Jack, ach níor ghlaoigh sí. Ansin shiúil an créatúr isteach sa solas tine. Ghlac anáil Katie ina scornach. Bhí an rud ollmhór ag seasamh ar dhá chos cumhachtach le lámha a shroich beagnach go dtí an talamh. Bhí a chuid crúba níos faide ná a mhéara, cuartha agus géar mar rásúr. Bhí a cheann múnlaithe cosúil le mac tíre, ach níos mó le súile dearga a léirigh an solas tine cosúil le scáthán. Nuair a d'oscail sé a bhéal, d'fhéadfadh sí a fheiceáil sraitheanna fiacla dearta chun feoil a tharraingt ó chnámha. A Dhia! a whispered sí. suas sa long, bhí na triúr eachtrannach ag stánadh ar a gcuid scáileán i dturraing. Bhí an Shadow Maw níos mó fós ná mar a bhí a gcuid braiteoirí léirithe. Sheiceáil Zil go tapa a dhataspás creiche réaltracha. Rang a 6. a dúirt sé, a chraiceann criostail ag éirí pale. B'fhéidir rang a seacht. Ní fhaca mé ach trí chréatúr mar seo i mo shaol, agus bhí siad go léir ar dhomhain bháis áit nach bhféadfadh aon rud eile maireachtáil. Conas a d'fhorbraigh rud éigin mar sin ar dhomhan gairdín cosúil leis an Domhan? a d'fhiafraigh Briggs. Ghlac an Shadow Maw céim ar aghaidh. Bhí na daoine gafa idir an créatúr agus an balla carraige taobh thiar díobh. Ní raibh aon áit le rith. Agus ní choinneodh a dtine bheag an ollphéist ar feadh i bhfad. D'éirigh Jake go mall ag coinneáil a shúile ar an gcréatúr. ina lámh dheas bhí an brainse tiubh a bhí faighte aige roimhe seo. Ní raibh sé ina arm mór i gcoinne rud éigin chomh mór sin, ach bhí sé gach a bhí aige. Katie, a dúirt sé, gan féachaint ar ais uirthi. Nuair a deirim rith, téann tú suas an balla carraige chomh tapa agus is féidir leat. Nílim ag fágáil thú, a dúirt sí. Nílim ag do d'fhanacht chun bás a fháil, a d'fhreagair Jake go daingean. Chlaon an Shadow Maw a cheann ollmhór ag staidéar an fir. Thug an chuid is mó d'ainmhithe creiche suas nuair a bhí siad os comhair creachadóra níos fearr. Roll siad suas nó rith siad ar shiúl nó reoigh siad go simplí go dtí go dtiocfadh bás. Ach bhí an fear seo ag seasamh níos díreach. gan cowering. Bhí a ráta croí ag méadú, ach ní le heagla, le rud éigin eile. Ghlac an créatúr céim eile ar aghaidh, ag súil go mbrisfeadh an fear agus go rithfeadh sé. Ina ionad sin, rinne Jake rud éigin a chuir iontas ar gach duine a bhí ag faire. Shiúil sé ar aghaidh freisin.

ní raibh aon rud tar éis dúshlán a thabhairt dó roimhe seo. Rith creiche. Chuir creiche i bhfolach. Ghlaoigh creiche le haghaidh trócaire. Níor shiúil creiche ar aghaidh agus d'ardaigh sé airm primitive. D'fhéadfadh Jake rud éigin a mhothú ag athrú taobh istigh dá chorp. Bhí a radharc ag éirí níos géire agus bhí a chluas ag piocadh suas fuaimeanna nach bhféadfadh sé a chloisteáil roimhe seo. Bhí a chuid matáin ag mothú níos láidre agus bhí a intinn ag éirí an-soiléir agus dírithe. Ní raibh a fhios aige go raibh a chóras adrenaline ag líonadh a choirp le ceimiceáin a ligfeadh dó feidhmiú thar a gnáth theorainneacha. Tar anois, a dúirt sé leis an ollphéist. Lig dúinn é seo a chríochnú. Chaolaigh súile dearga an bhéil scáth. Bhí sé tar éis cinneadh a dhéanamh go raibh gá leis an gcreiche aisteach seo a mhúineadh a áit. Léim sé ar aghaidh le luas iontasach, crúba sínte chun an fear a scaradh ina dhá leath. Ach bhí Jake ag gluaiseacht cheana féin. Bhí blianta de oiliúint martial arts agus taithí marthanais tar éis é a mhúineadh chun teanga choirp comhraiceora a léamh. Chonaic sé aistriú meáchan an chréatúir soicind roimh ionsaí, agus léim sé ar an taobh díreach mar a shleamhnaigh na crúba ollmhóra tríd an spás ina raibh sé ina sheasamh. Ghlaoigh Katie agus sciob sí suas an balla carraige chomh tapa agus a d'fhéadfadh sí a dhreapadh. Theip ar ionsaí an scáth ar Jake, ach chas sé timpeall le grásta lachtach agus bhuail sé arís láithreach. An uair seo, ní raibh Jake in ann éalú go hiomlán. Bhuail crúca clé an chréatúir é trasna na cófra ag sracadh tríd a léine agus ag fágáil trí ghearradh domhain ina chraiceann. Chuir fórsa an bhuille é ag rolladh trasna an limistéir. Bhí na heachtrannaigh ag súil go mbeadh an comhrac thart. Chonaic siad an fear ag fáil bháis. agus bhí a fhios acu cé mhéad damáiste a d'fhéadfadh na crúba sin a dhéanamh. Ach in ionad fanacht síos, rolláil Jake go dtí a chosa agus phioc sé suas a bhrainse tite. Dodhéanta. Chliceáil Bricks le hiontas. Ba chóir go raibh sé marbh. Chuir Jake fuil óna chabhra agus chas sé ar an gcréatúr arís. Bhí na gearrthacha domhain ach ní raibh siad marbhach. D'fhéadfadh sé fós troid. Níos tábhachtaí fós, d'fhéadfadh sé fós bua. Ní raibh aige ach a bheith níos cliste agus níos tapúla ná an ollphéist. An Shadow Maw cosúil le mearbhall ag diúltú an duine bás a fháil. Bhí sé tar éis na mílte créatúr a mharú thar na céadta bliain, agus fuair siad go léir bás nuair a bhí siad ag súil leis. Ach bhí an ceann seo difriúil. Bhí an ceann seo fós ina seasamh. Fós ag dúshlánú. Fós contúirteach. Thosaigh Jake ag timpeallú an chréatúir. ag fanacht éadrom ar a chosa. Bhí sé tar éis troid le béar roimhe seo agus leon sléibhe, agus uair amháin an pheacach fiáine. Ba é an eochair ná gan ligean dóibh riamh a méid agus a neart a úsáid ina choinne. Bhí ort a bheith níos tapúla, níos cliste agus níos diongbháilte ná iad. Tar anois grama, a dúirt sé, ag ardú a chlub makeshift. Babhta a dó. Bhí an fíorchomhrac ar tí tosú, agus bhí na heachtrannaigh a bhí ag faire ón mbeár ar tí rud éigin a fhoghlaim faoi dhaoine a athródh gach rud a cheap siad a bhí ar eolas acu faoi speiceas ceannasach an domhain. D'ionsaigh an Shadow Maw arís, níos tapúla anois. Shleamhnaigh a chuid crúba ollmhóra tríd an aer, áit a raibh ceann Jake díreach roimhe seo. Ach bhí Jake ag foghlaim patrún an chréatúir. Chuaigh sé faoi go híseal agus rinne sé a bhrainse a luascadh cosúil le bat baseball, ag bualadh comhpháirteach glúine an ollphéist chomh crua agus a d'fhéadfadh sé. Bhí an adhmad tiubh ag scoilteadh i gcoinne cos an chréatúir, agus rinne an Shadow Maw's beagán. Ní raibh sé gortaithe, ach bhí ionadh air. Ní raibh aon rud tar éis troid ar ais ina choinne mar seo roimhe seo. Níor chaith Jake am ag ceiliúradh an bhua bheag. Roll sé ar shiúl mar a tháinig crúca eile an créatúir síos, ag fágáil gouges domhain sa salachar áit a raibh sé ina luí. Tháinig sé suas ag rith, ag lorg rud ar bith a d'fhéadfadh sé a úsáid mar airm. Tá sé seo dodhéanta, a whispered Zíll ón long eachtrannach. Léirigh a chuid ionstraimí go raibh corp an duine ag déanamh rudaí a chuirfeadh bás air. Tá a leibhéil adrenaline as an gcairt. Tá a ráta croí os cionn 200 buille in aghaidh an nóiméid. Ba chóir go raibh sé marbh. Féach ar a fhreagairt muscle. a scairteáil Vix go corraitheach. Tá sé ag feidhmiú ag trí huaire a neart daonna gnáth. Conas nach bhfuil a chorp ag sracadh é féin as a chéile? Sheiceáil Glorm a chuid léamha faoi dhó chun a chinntiú go raibh siad ceart. Tá a chuid glacadóirí pian ag dúnadh síos. Ní bhraitheann sé na gortuithe a thuilleadh. Tá sé cosúil gur athraigh a chorp go cineál éigin mód éigeandála. D'fhéach Katie óna suíochán ar an mballa carraige gan a bheith in ann féachaint ar shiúl. Bhí aithne aici ar Jake le dhá bhliain. Chonaic sí é ag láimhseáil staideanna contúirteacha roimhe seo, ach bhí sé seo difriúil. Bhí sé ag gluaiseacht cosúil le hainmhí fiáin, ag úsáid gach cleas salach agus gach gluaiseacht éadóchasach a bhí feicthe aici riamh. Chas an maw scáth timpeall chun aghaidh a thabhairt ar Jake arís, ach bhí sé ag gluaiseacht cheana féin. Fuair sé carraig ghéar méid a dhoirn agus chaith sé í chomh crua agus a d'fhéadfadh sé ag aghaidh an chréatúir. Bhuail an chloch an ollphéist díreach idir na súile agus rinne sé roar le fearg agus pian. Bhain Jeaic úsáid as an nóiméad de dhíchúram chun brainse dó. D'fhoghlaim sé an ghluaiseacht seo san airm, greim ar an scornach a d'fhéadfadh sreabhadh fola chuig an inchinn a stopadh. Níor bhain sé triail as riamh ar rud chomh mór leis seo roimhe seo ach b'é a aon seans é. Chuaigh an béal scáth fiáin. Bhain sé preab agus chas sé, ag iarraidh an duine a chaitheamh dá dhroim. Chroch a lámh mhaith amach, a chuid crúba cúil ag scríobadh ar ghuaillí agus ar lámha Jake. Ach choinnigh Jake greim ag brú le gach píosa nirt a bhí fágtha aige. Fiche nóiméad thuairiscigh Vix ón long. Tá an duine tar éis greim comhraic a choinneáil ar feadh fiche nóiméad. Ba chóir go mbeadh a chorp tar éis titim mar gheall ar thuirse 15 nóiméad ó shin. Tá a cheimic incan arrata go hiomlán, a dúirt Gell le hiontas. Níl sé ag smaoineamh mar ghnáthduine a thuilleadh. Tá sé ag smaoineamh mar fia fiáin. D'fhéach Katie le sceimhle agus le hiontas, agus Jake ag marcaíocht ar an ollphéist mar fear ag iarraidh capall fiáin a bhriseadh. Bhí fuil ag sileadh óna chréachtaí. Bhí a chuid éadaí stróicthe ina smidiríní, agus a aghaidh ina masc d'intinn íon, ach níor ligean sé scaoilte riamh. Thosaigh streachailtí an scáthbhéil ag lagú. Thit sé agus thit sé ar ghlúin amháin. Ansin ar an dá ghlúin. Bhí a anáil deacair mar gheall ar Jake a bhí ag gearradh an tsreafa fola chuig a inchinn. Bhí an créatúr a bhí ag sceimhliú an ghleanna seo ar feadh na gcéadta bliain ag cailleadh a chonaic go mall.

bheadh an comhrac thart. Ach bhí Jake tar éis an ghluaiseacht seo a thuar freisin. Ag an soicind deireanach, d'athraigh sé a mheáchan agus rollaigh sé le titim an chréatúir. In ionad a bheith brúite, bhí sé ar bharr an bhéil scáth nuair a bhuail sé an talamh. Chuir sé a ghreim níos doichte uair dheireanach. Thosaigh súile dearga an chréatúir ag dul i laghad, agus tháinig a streachailtí níos laige agus níos laige. Ar deireadh, tar éis an méid a bhraith mar uaireanta ach a bhí ach nóiméid, chuaigh an béal scáth go hiomlán fós. Choinnigh Jake greim ar feadh 30 soicind eile. ag déanamh cinnte go raibh an créatúr gan aithne i ndáiríre. Ansin lig sé scaoilte agus rolláil sé ar shiúl, ag gabháil anála. Bhí a chorp ar fad ag crith ó thuirse agus aidréanailin, agus ba bheag an rud é go bhféadfadh sé seasamh suas. ach bhuaigh sé. Ar chaoi éigin, go dodhéanta, bhí sé tar éis créatúr a bhí ag dul a mharú dó sa chéad tríocha soicind den chomhrac a shárú. D'fhéach na triúr eachtrannach ar a scáileáin i dtost iomlán. gach rud a cheap siad go raibh a fhios acu faoi dhaoine a bhí díreach cruthaithe mícheart. Ní raibh sé seo ach marthanas ag cinneadh na seansanna. Bhí sé seo rud éigin go hiomlán lasmuigh dá tuiscint ar conas a d'oibrigh bitheolaíocht. Caithfimid ár gcóras aicmithe ar fad a athscríobh, whispered Zal ar deireadh. D'fhéach Jake suas ar Katie, a bhí ag dreapadh síos ón mballa carraige chomh tapa agus a d'fhéadfadh sí. Rinne sé iarracht miongháire a dhéanamh léi, ach tháinig a chosa as agus thit sé ar a ghlúine in aice leis an ollphéist gan aithne. An bhfuil tú ceart go leor? a d'iarr Katie ag rith chuige. D'fhéach Jake ar an ollphéist ollmhór a bhí ina luí go ciúin in aice lena champa scriosta. Ansin d'fhéach sé ar a lámha féin, atá clúdaithe le fuil agus fós ag crith ón gcath. Sílim go bhfuil, a dúirt sé go ciúin, ach níl aon smaoineamh agam conas. Ní raibh ag na heachtrannaigh a bhí ag faire ó thús, ach bhí siad ar tí fáil amach go raibh an méid a chonaic siad ach an tús le hiontas na dámachta. Choinnigh Katie síos in aice le Jake ag seiceáil a chréacht go cúramach. Bhí na gearrthacha ar a bhrollach domhain ach ní raibh siad bagrach don bheatha. Bhí a ghuaillí agus a lámha clúdaithe le scríoba ó chrúba an chréatúir, agus bhí a lámha dóite ó ghabháil leis an ngéag lasrach. Ach Ar chaoi éigin, bhí sé beo. Caithfimid tú a thabhairt chuig oispidéal, a dúirt sí, ag stróiceadh stiallacha óna léine chun bindealán a dhéanamh. Chroith Jake a cheann. Beidh mé ceart go leor. Tá daoine níos deacra ná mar a fhéachaimid. Rinne sé comhartha i dtreo an scáthaibéil gan aithne. Cad é an diabhal é sin? Ní fhaca mé rud ar bith cosúil leis riamh. D'fhéach Katie ar an ollphéist ollmhór. Fiú gan aithne, bhí sé scanrúil. Ba chosúil go n-ionsúdh a chraiceann dubh solas, agus bhí a chruacha níos faide ná sceana cistine. Níor chóir go mbeadh sé ann, whispered sí. Níor taifeadadh rud ar bith cosúil leis seo riamh. Ard os a gcionn bhí na triúr eachtrannach ag cruinniú éigeandála. Bhí a gcuid ionstraimí tar éis gach rud faoin gcath a thaifeadadh, agus ní raibh na sonraí ciall ar bith de réir gach rud a bhí ar eolas acu faoi bhitholaíocht.

Conas is féidir aon cheann de seo a bheith ann? Bhí Zell ag cuardach go mearach trí dhatabásanna galachtacha. Tá mé ag seiceáil gach speiceas a bhfuil teagmháil againn leis riamh. Ní thagann rud ar bith gar do na léamha seo. Is féidir le daoine a gcuid cumas fisiciúil a athrú ar bhealach éigin mar freagairt ar strús mór. Féach ar seo, a dúirt Gliúrim, ag pointeáil lena scáileán. Tháirgeadh a chorp dhá cheimiceán dhéag éagsúla le linn an chatha. Tá cuid acu ina bpianmhúcháin nádúrta, níos láidre ná aon rud inár soláthairtí míochaine.

Seilgeann siad a gcuid creiche go dtí go dtiteann sé as tuirse. Ansin bogann siad isteach chun an mharú. Tharraing Gliúrim suas íomhánna de stair an domhain ar a scáileán. Féach ar a n-éabhlóid. Níor forbair siad neart ná luas. Forbair siad seasmhacht agus intleacht. Is féidir leo rith ar feadh uaireanta gan stad. Is féidir leo laethanta a dhéanamh gan bia ná uisce. Agus nuair a chaith siad troid, is féidir leo a bheith thar a bheith contúirteach. D'fhéach na heachtrannaigh ar Jake ag seasamh suas go mall, ag tástáil a choirp gortaithe. In ainneoin gach rud a bhí tríd, bhí sé ag tosú cheana féin, ag bogadh go gnáth arís. Bhí a chréacht ag sileadh níos lú, agus bhí a anáil ar ais go gnáth. Cneasú tapa! a thug Zapol faoi deara. Oiriúnú eile a chaill muid. Tá a chorp ag tosú ag deisiú é féin cheana féin. Chuaigh Jake go dtí an mall scáth agus rinne sé staidéar air go cúramach. Bhí an créatúr fós ag análú. Ach beidh sé gan aithne ar feadh uaireanta. Bhí sé díreach go leor chun é a bhualadh amach gan é a mharú. Ba chóir dúinn pictiúr a thógáil, a dúirt Katie, ag tarraingt amach a ceamara. Caithfidh an pobal eolaíochta eolas a fháil faoi seo. Ní hea, a dúirt Jake go daingean, ní insimid aon duine faoi seo. D'fhéach Katie air le hiontas. 'Cén fáth nach bhfuil? Is é seo an fionnachtain saoil. D'fhéach Jake suas ar an jungal dorcha timpeall orthu. 'Mar má thagann an focal amach go bhfuil créatúr mar seo san fhiántas, tiocfaidh gach rialtas agus corparáid ar domhan anseo. Déanfaidh siad an áit seo ina zú. nó ina láthair tástála airm. Bhí an rud sin ina chodladh sna huaimheanna seo le fada an lá, is cuma cé chomh fada. B'fhéidir gur fearr má ligeann muid dó codladh fós. Shíl Katie faoi seo ar feadh nóiméad. Ansin chuir sí a ceamara ar shiúl go mall. Bhí Jake ceart. Bhí roinnt fionnachtana ró-chontúirteach le roinnt. D'éist na heachtrannaigh leis an gcomhrá seo le hiontas ag fás. Ní hamháin go raibh an duine tar éis creachadóir barr a shárú, ach anois bhí sé ag roghnú é a chosaint. Bhí an leibhéal seo de smaointeoireacht theaicticeach agus pleanáil fhadtéarmach difriúil ó aon rud a chonaic siad ó speiceas a bhí supposed a bheith primitive. Ní hamháin go bhfuil siad níos fearr go fisiciúil, a thug Zeffel, tá siad níos fearr go mothúchánach agus go hintleachtúil freisin. rinne an duine sin cinneadh a thaispeánann níos mó eagna ná an chuid is mó de bhaill Chomhairle na Réaltra. Bhí Brix ag déanamh ríomhanna ar a ríomhaire. Má is féidir le daoine é seo a dhéanamh ina n-aonar, cad a d'fhéadfadh siad a dhéanamh mar ghrúpa? Cad a d'fhéadfadh siad a dhéanamh dá mbeadh a fhios acu go raibh siad faoi bhagairt? Chroch an cheist san aer mar scamall dorcha. Bhí na heachtrannaigh ag smaoineamh ar theagmháil a dhéanamh le Dameq. B'fhéidir fiú an domhan a shárú dá mbeadh a acmhainní luachmhar. ach anois thuig siad go raibh siad ag smaoineamh air go mícheart. Ní sinn na creachadóirí anseo, a dúirt Glam go ciúin, is sinn an chreach. Chuidigh Jake le Katie a gcuid trealamh atá fágtha a phacáil. Bhí an scámhéal tar éis an chuid is mó dá gcampa a scriosadh. ach bhí go leor soláthairtí acu chun filleadh ar an sibhialtacht. Agus iad ag ullmhú chun imeacht, thug Jake féachaint dheireanach ar an gcréatúr gan aithne. Codladh go maith, sean amháin! a dúirt sé go bog. B'fhéidir nuair a dhúiseann tú go gcinneann tú áit níos ciúine a aimsiú chun cónaí. Shiúd siad amach isteach sa jungle gan rian ar bith a fhágáil go raibh siad ann riamh, ach amháin roinnt ithreach suaite agus an boladh lingering dá gcampa tine. Thosaigh Zeffel ag clóscríobh a tuarascáil chuig an Chomhairle Réaltra. Ghluais a mhéara criostail go tapa ar an méarchlár agus é ag iarraidh focail a fháil chun cur síos a dhéanamh ar an méid a chonaic siad. a bhreithniú aicme speiceas daoine an Domhain, a scríobh sé. Aicmiú roimhe seo mar speiceas luibhiteoirí aicme 2 go hiomlán mícheart. Moltar ath-aicmiú láithreach mar creachadóir barr aicme 9 le prótacal an-chúramach. Stad sé ag smaoineamh ar cad eile a chuimsiú sa tuarascáil. Ní sheilgeann daoine le haghaidh bia nó críoch mar chreachadóirí eile. Seilgeann siad chun a gcuid grúpaí sóisialta a chosaint. Tá siad in ann foréigean mór nuair a bhíonn siad ag cosaint daoine eile ach taispeánann siad srianacht iontach nuair nach bhfuil siad faoi bhagairt. Tá córais mhíolaíocha oiriúnata acu a ligeann dóibh teorainneacha fisiciúla gnátha a shárú le linn cásanna géarchéime. D'fhéach Fricks thar a ghualainn agus é ag leanúint ar aghaidh ag clóscríobh. Taispeánann siad freisin smaointeoireacht theaictach chun cinn, pleanáil fhadtéarmach, agus cinntí eiticiúla fiú faoi strús mór. Moltar prótacal teagmhála síochána amháin. Faoi aon imthoscaí, níor chóir coilíneachtaí daonna nó grúpaí teaghlaigh a bhagairt, mar d'fhéadfadh sé seo freagairtí cosanta a spreagadh nach bhfuil fórsaí míleata reatha na réaltra feistithe chun déileáil leo. Ghníomhaigh Lauren inneall na loinge. Ba chóir dúinn imeacht. Má thosaíonn trealamh an duine sin ag obair arís agus má bhreatha